Dia dhíobh, a chairde! Tá fáilte is fiche romhaibh isteach. Agus muid ag ceiliúradh Lá Idirnáisiúnta na mBan, tá foireann Gaelbhratach i gcomhluadar duine des na scríbhneoirí, na filí agus ar ndóigh, duine des na mná is iontaí atá againn sa tír seo, Sin í Áine Ní Ghlinn. Mar fhoireann iomlán baineann, tuigeann muid go maith luach ionchur na mban i ngach uile réimse den saol. Agus inniu, ag cur na ceisteanna, beidh mé féin, Mairéad, beidh Edel agus Dee. Tá muid anseo inniu le leabhar a scríobh sí 30 bliain ó shin darbh ainm Mná as an nGnáth agus tá neart ceisteanna gur féidir a chur faoin leabhar seo. Is cinnte go raibh tú i bhfad chun tosaigh nuair a scríobhadh an leabhar seo. Feicimid neart leabhar na laethanta seo bainteach le. le mná atá éachtanna bainte amach acu ach mar a deirim bhí tú i bhfad chun tosaigh leis an gceann seo nuair a scríobh tú é in 1990. Ach ar dtús, inis dúinn faoin faoin rud nó faoi na rudaí a spreag tú le tabhairt faoin leabhar seo a scríobh sa chéad áit. Bhuel, bhí cónaí orm i Londain ag an am, bhíos i mo shaoririseoir agus fuair mé glaoch ó Chaoimhín Ó Marcaigh a bhí i gceannas ar An Gúm ag an am agus an rud a d'iarr sé orm ar dtús ná téacsleabhar, caibidilí as téacsleabhar scoile, a aistriú go Gaeilge agus os rud é gur saoririseoir a bhí ionam, bhí mé an-sásta an obair a fháil ach am éigin go rabhas ar ais in Éirinn ag tabhairt rudaí isteach chuige, Dúirt sé go raibh sé ag smaoineamh ar an tsraith seo, sraith leabhar do dhéagóirí, agus dúirt sé gur thaitin an stíl scríbhneoireachta a bhí agam leis ach eh an tsraith seo leabhair eolais a bhí ina intinn aige agus eh d'fhiafraigh sé díom cé na rudaí a mbeadh spéis agamsa iontu mar ábhar agus ag an am bhí mé ag léamh eh beatháisnéis Ingrid Bergman mar bhí leabharlann beag thuas an bóthar uaim i Londain agus bhínnse ar bhínnse ag rothaíocht thart gach áit i Londain ag an am agus an leabharlann seo théinnse suas ann aon lá nach mbínn an-ghnóthach théinn suas ann agus chaithinn roinnt ama ag obair ann ag léamh ann ach fuair mé an leabhar álainn seo faoi Ingrid Bergman agus eh. bhí mé á léamh so agus bhí a fhios agam go raibh an-chuid leabhar sa leabharlann céanna faoi mhná spéisiúla agus bhí sé i gceist agam iad ar fad a léamh so luaigh mé seo le Caoimhín agus dúirt mé leis go mbeadh an-spéis agam blúirí beaga as saol mhná éagsúla a roghnú agus scéalta a dhéanamh astu sin agus ansin rinne mé dhá leabhar don tsraith, an leabhar seo faoi na mná agus leabhar eile faoi mhiotaseolaíocht mná idir daoine agus déithe agus mheas mé féin go raibh daoine agus déithe i bhfad ní ba spéisiúla ach aisteach go leor sé an ceann faoi na mná is mó a bhfuil spéis ag daoine ann, 30 bliain ar aghaidh fiú. Agus Áine, scríobh tú an leabhar seo tríocha bliain ó shin agus fós go minic is féidir a rá nach bhfeictear na mná sna róil is lárnaí i dtaobh cinntí móra a dhéanamh. Meas tú an bhfuil mórán feabhsaithe ó shin maidir le stádas na mban? Bhuel, sílim go bhfuil feabhas an-mhór tagtha ar chúrsaí ach tá an-chuid oibre le déanamh fós agus obair sílim a bhaineann le meon daoine mar fós go rómhinic sa saol bíonn spás agus deis ag an bhfear dul ar aghaidh ina phost, dul ar aghaidh ina ghairm beatha, dul chun cinn a dhéanamh san ionad oibre agus fós bíonn mná fágtha ag jugláil páistí, bainistiú tí agus saol oibre. Mar a tharla dom féin go minic, caithfidh mé a rá. Ní féidir liom easaontú leat ansin, Áine. Ach dá mbeifeá ag scríobh an leabhair seo inniu, cé hiad na mná a chuirfeá san áireamh? Bhuel, bheadh roinnt scríbhneoirí. Bheadh Maya Angelou, a fuair bás 2014, scríbhneoir Meiriceánach a raibh an oiread sin dúshláin ina saol aici agus a scríobh cuid den bhfilíocht is fearr riamh. Bheadh scríbhneoirí eile ann, Jane Austen, Emily Brontë, a mbeadh an-spéis agam iontu agus, Chuirfinn Rosa Parks isteach ann freisin, an bhean a dhiúltaigh seasamh ar an mbus agus a suíochán a thabhairt d'fhear geal, agus chuir sise tús le feachtas cearta síbhialta atá fós ag dul ar aghaidh, agus feachtas a bhaineann le cearta na mban chomh maith. An lá ar dhiúltaigh sise seasamh agus a suíochán ar an mbus a thabhairt d'fhear geal, chuir sí tús le feachtas Cearta Síbhialta agus ar nós Cearta sí, Cearta na mBan tá an-obair le déanamh fós maidir le cearta síbhialta daoine i Meiriceá. Daoine, daoine gorma an focal a mbaintí úsáid as, daoine dubha, níl 'fhios agam cad é an ceann atá ceart go polaitiúil anois ach tá an-chuid oibre fós le déanamh ach Tá an-chuid oibre fós le déanamh i ngach réimse, mar smaoinigh, le linn na paindéime do léigh mé rud an-spéisiúil le déanaí maidir le daoine ag obair ó bhaile. Léigh mé gur tháinig méadú ollmhór ar an méid taighde a rinne fir sa tríú leibhéal a bhí ag obair ó bhaile. ach gur tháinig laghdú suntasach san obair thaighde a bhí ar siúl ag mná, agus nach léiríonn sé sin rud éigin faoi faoin gceist eile a chuir sibh orm faoin dul chun cinn atá fós le déanamh? Cad a tharla dos na mná le linn na paindéime? An iad siúd, in an-chuid cásanna, a bhí sa bhaile i mbun scolaíochta leis na páistí? agus an fear céile, b'fhéidir, ina oifig ag obair mar go raibh a phost siúd róthábhachtach le am a ghlacadh saor. Tá go leor ailt agus taighde, b'fhéidir, píosaí feicthe agam sa nuacht ag rá amhlaidh sórt go bhfuil na tuismitheoirí eile a bhíonn amuigh ag obair don chuid is mó, ag foghlaim go bhfuil i bhfad níos mó ar siúl ag na máithreacha don chuid is mó faoi láthair agus sin mar a bhí i gcónaí. Agus sin mar a bhí agam fhéin caithfidh mé a rá, bhí mise pósta ar feadh fiche bliain ach mise is mó a bhí ag tógáil na bpáistí. mise a rinne an cineál an obair chapaill sa taobh sin agus nílim ag gearán faoi, am an-luachmhar a bhí ann agus, ach bhí mé ag jugláil saol oibre, scríbhneoireacht, páistí agus sin mar atá an saol fós. Níor cheart go mbeadh sé mar sin ach sin mar atá sé. Agus an ag an tús dúramar gur scríbhneoir thú ach gan dabht léirigh tú ansin is iriseoir thú, is máthair agus tá go leor caipíní difriúla ortsa i gcónaí. Agus b'fhéidir ag mná, mar atá pléite againn, bíonn cúpla caipín ar na mná ag an mbaile i gcónaí. Ach an raibh fhios agat i gcónaí gur theastaigh uait a bheith i do scríbhneoir? Labhair tú píosa beag faoina bheith i d'iriseoir agus. Is file tú gan dabht freisin, ach an raibh fhios agat gur sin a bhí romhat, nó an é sin a theastaigh uait a dhéanamh? Ó bhí mé an-óg, bhí fhios agam is dócha gur theastaigh uaim rudaí a scríobh. Bhínnse i gcónaí ag cumadh scéalta, dhéanainnse an-chuid léitheoireachta. Bhí cónaí orm amuigh faoin tuath i gContae Thiobraid Árann agus ní raibh páistí eile thart orainn ach de bharr mise i mo shamhlaíocht i gcónaí agus bhíodh an-chuid cairde samhailteacha, mar a déarfá, agamsa i gcónaí agus bhínnse i gcónaí ag léamh, bhínnse i gcónaí ag cumadh scéalta, bhínnse i gcónaí ag cumadh dánta ó bhí mé an-óg ach níor cheapas riamh go dtarlódh sé go scrífinn leabhar. Níor thuigeas go dtí go rabhas san ollscoil go b'in a theastaigh uaim. Iontach, Anna. Agus is Laureate na nÓg thú freisin i láthair na huaire agus gan dabht bímid ag obair le daltaí bunscoile agus meánscoile, daltaí iar-bhunscoile leis ach an bhfuil aon mholadh agat nó aon bhall comhairle agat do scríbhneoirí óga an lae inniu? Bhuel, an chomhairle is dócha a bheadh agam do dhaoine óga ná a bheith ag léamh, a bheith ag scríobh, agus a bheith fiosrach faoin saol thart timpeall orthu, a bheith ag éisteacht le gach rud, a bheith ag féachaint ar gach rud thart timpeall ort, mar is as na rudaí is simplí a thagann na scéalta go minic, agus is as na rudaí is simplí a fheiceann tú agus a chloiseann tú a thagann na scéalta agus na dánta is fearr.

Is breá liom gur luaigh tú ansin, chríochnaigh tú ar phointe deas, sórt, gurb iad na rudaí simplí a chruthaíonn na scéalta is fearr. Is maith sin a chlos agus sinn go fóill ag an baile don chuid is mó agus gach aon rud mar sin, go bhfuil deis ann a bheith cruthaitheach agus samhlaíocht a úsáid agus gach aon rud mar sin. So fágfaimid ansin é don lá inniu. Mar chuid de cheiliúradh ar Sheachtain na Gaeilge agus Lá Idirnáisiúnta na mBan táimid an-bhuíoch go raibh tú inár dteannta agus beimid ag súil le labhairt leat arís Anna. Míle fáilte romhaibh. Go raibh míle maith agat.